Igbo mụrụ m ekene m unu nke onye chiri ya zere taata bụ orie na izu Igbo ma bụrụkwa ụbọchị na iri na isii n'ọnwa isii n'afọ anyị nọ n'ime ya anyị nọ n'ihe onyonyo bụ Igwebuike TV abụ m nwanne unu nwanyị Ada Igbo Ngozi Chukwuka Isiokwu anyị taata bụ otu kacha mma isi zụlite ụmụaka anyị. Igbo na-asị na ofu onye na-amụ mana ofu onye anaghị azụ. Nkọwa ya wee bụrụ na ọ bụghị ofu onye na-azụ nwa n'ala Igbo. Ọ bụ ihe gbasara nne na nna, ikwu na ibe, ndị enyi, ndị obodo niile ịzụlite ụmụaka ka ha bụrụ ndị ga-abara obodo ha uru. Taata, anyị nwere nnukwute onye ọbịa anyị na ya ga-atinye ọnụ n'okwu a. Nwaada Igbo hụrụ ala Igbo n'anya. N'ọzụzụ, ya bụ nke a na-akpọ profession, ọ bụ onye nta akụkọ ma bụrụkwazịa onye azụmahịa nke anyị na-akpọ business. Ọ bụ nwunye ma bụrụkwa nne, ezigbo onye ndu ji obi umeala, ọ dị ezigbote obi umeala. onye ihe ịkwalite na idozi ọnọdụ ụmụaka na ezinụlọ na-anụ ọkụ n'obi ọ na-anụkwazị ya ọkụ n'obi idozi ala Igbo nke a kpatara o ji hiwe otu ụmụ nwanyị nwekwara echiche a ya onwe ya nwere nke a na-akpọ n'olu oyibo Igbo Women Movement Worldwide ya bụ nzukọ ụmụ nwanyị Igbo na mpaghara ụwa niile ndị aha otutu ha bụ enyi eji eche mba anyị na-anabata Dame Chinwe Okoroigwe nke eji Ada Igbo gburugburu nakwa Omeredieze 1 na Ngor Okpala wee mara Nwaanyị ọma, nnọọ. Biko kenee ndị be anyị. Daalụ. Igbo bụ Igbo ekenenụ m ekenenụ m nke onye chiri nya zere eh, nya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma dịrị okenye mma dịrị nwatakịrị mma ee eh, ụbọsị niile Chukwu kepụtara ee eh, dowe anyị ndụ ana m asị ka ụbọsị ahụ dịrị anyị mma mara anyị mma daalụkwanụ igbo ndị nwe m ise daalụ nneọma dịka m kwuru na mbụ ihe anyị ga-atụle tata bụ otu kacha mma isi zụlite ụmụaka anyị wee bịa n'ajụjụ izizi m kedu ka i si ahụ ma ọ bụ na-akwagide atụmatụ a eji mara ndị Igbo bụ ka ha si azụ ụmụaka ok daalụ em abịa na mbido ị anyị ga-abagodi kedu ka igbo si azụ ụmụaka mgbe gboo na ugbu a ke ka ndị igbo si azụ ụmụaka em o nwere ka igbo si azụ ụmụaka nke mụnwa kwetakwa na ndị nwa bekee kwetakwara n'eziokwu na otu dị mma iji zụọ ụmụaka mana ka anyị na-agazi ugbu a ihe ne- ihe niile adịrọzi ka ọ dịbu na mbụ o wee bụrụ gịnị na a na-agbakọ ọnụ wee nwee nwa ofu onye ada azụ nwa em a na-ahụ ya na nwa bụ nwa ọha abịa n'olu ndị oyibo ewee sị gị it takes a village to raise a child Wh- nke pụtara that na ha nwa kwetakwara na nwa abụrọ nke ofu onye ka anyị si azụ nwa bụ na ee nne na nna wee ihe mụpụtara ya mana na nwa bụ nke ọha ị hụ nwa ebe ọ na-ebe akwa o nweghị ihe kpọrọ mmadụ oku n'ụwa a ka akwa nwa ma ọ bụ gị mụrụ ma ọ bụhọ gị mụrụ ma ị hụrụ nwa ahụ anya ị nụhaana onu ahụ Ihe izizi ahụ gị ga-agwa gị o ebe ebe a chọrọ enyemaka m. Ọ gịnị na-eme nwa nke a? Em, mere o ji abụ mgbe ahụ nne na nna chọọ ịpịa nwa ha ịtarị ọ gbara hụ okenye gbakasị ya n'azụ okenye asị ngwanụ ị hụgonụ na ọ gbakutego m mgbe ị ga-ahapụzi ya Ehe. ọ gịnị ka o mere ewee sị ya na o jikwere were i- nta nta anụ n'ime ofe O wee sị, Ngwa, hapụnụ ya. Ọ kpọtụzie ya nso, sị ya, Bịa, nwa m. Ị makwa na ọ sọ onye oshi na-ewe ihe na-abụghị nke ya. Nwata wee na-ege ntị. Ee, maka n'oge izizi o megodi ọ zọpụtago nwatakịrị ahụ n'aka ihe karị imerụ ya ahụ a sị nne ya na nna ya karị ịpịa ya ịtarị so o nyego ya that protection nchekwa ahụ o kwesịrị inwe wee dunyezie ya ọdụ nwatakịrị wee gee ntị ọfụma a sị nne ka ọ bụ nna na ọ ga-egenwe onye a ntị wee mara ihe onye a na-achọ ikuziri ya o wee kpọrọzikwa the nwa wee kpọghachiri nne ya na nna ya sị ha ngwa hapụnụ ya mbọsị ọzọ o mezikwe ya anyị ncha etinye aka wee kụọ ya ihe ka dị si azụ nwa bụ na m pụta n'ụzọ nwa ebe nwatakịrị na-akpa agwa ọjọọ na-akpọlite ya sị ya bịa onye mụrụ gị mhm. kedu ka i si akpọ akpa agwa ka onye na onye na-enweghị ezinụlọ enwere m ike senite ịtarị jiri pịa n'anya ụlọ sị ya mhm. lawa i ru ebe ahụ gwa nne gị na ana m abịa ịgwa ya ihe ị mere nwatakịrị a ga-ejiri ọsọ ọ laruoro ụlọ ma m chọdo ikwu okwu ọ bụrụzi ezigbo nwa a- ọ bụrụ na mmiri ka a ga-echu ihe ọ na-echusọ mmiri ọ bụrụ efere o bido sawa maka ọ chọrọ idozi obi nne na nna ya ka ha dị mma ebe ọ nọ ọ bụrụzie na m buru ihe ahụ o mee n'iro bata n'ụlọ e nwezi ka e nee anya fụ a- agwa ọma niile ọ kpara a sị ngwa ee mbọsị ọzọ ka e meba ya agbaghara Mhm. Ehe. mana o nwezikwa ka m si garara rute n'ụlọ ha wee sị ha bịa ee ada igbo ngozi ahụkwara m nwa gị n'ụzọ ebe nya na nwoke nọ na-amị ọnụ o ruo n'oge nya na nwoke mị ọnụ i wee tipụ chineke m ee egbuo ha m nwa m amịgo ọnụ n'ụzọ ihe ọzọ ị ga-ajụ bụ ada igbo i mekwanụ gịnị mgbe ị hụrụ nwa m sị gị na apịa mhm. m ya mhm. daalụ chukwu gozie gị ma wee tụtụrụkwu ịtarị fọrọ n'ụlọ wee nyekwa ya n'ahụ wee shi ya ọ bụrụ gị ka ọ ga-etu ure n'ezi mhm. ọ bụrụ ka anyị si taking a village to shape and train a child zụọ nwatakịrị ọfụma zụlite ya ịbụ onye na e, onye na-erepresent e ndị Igbo okwu nke onye na-anọchite onye na-anọchite ezinụlọ o si na ya bịa e wee na-eme ya e wee na-asị ị makwa na ndị si na be anyị anaghị eme otu a bịa mm-hmm. nwa aka ntụtụ ị na-eme ị makwa na ezinụlọ ejighị aka ntụtụ mara ya ị chọrọ ka ndị mmadụ sị na i si ebe one pụta nwatakịrị e wee na na-edozi onwe ya wee na-emirror society in- ihe a- a- that is eh, ngwuru be ya agbụrụ ahụ surroundings o si wee pụta Mhm. agbụrụ o si wee pụta o wee bụrụ ya anyị nwa ekwe anyị nwa bụ ndị igbo though o nwekwa ebe anyị na ebe m ga-ekwu na oge ewerugo ewepụgo eh, the effectiveness eh, of mgbe ihe anyị na-emebu mgbe ahụ maka mgbe ahụ ndị mmadụ obi onye ọbụla ji obi ọcha eme ihe na mana anyị hụrụ na ka ụbọchị na-aga mhm. ịntanetị a na-apụta ihe niile a na-apụta ihe a na-agbanwe anyị nwa kwesịkwa ịdị na-agbanwe ka anyị si wee eme mana ahụ anyị na-akụziri ụmụazị nrube isi anyị mhm. na-akụziri ụmụazị ikwu eziokwu mm-hmm. anyị na-akụziri ụmụazị ịsọ anya anyị na-akụziri ụmụazị ime ka mgbe ọbụla a kpọrọ aha ezinụlọ ha a sị na ha bụ ezigbo nwa ezigbo ndị mm-hmm. na ndị a dị mma anyị na-akụziri ụmụazị ịgba mbọ o nweghị Mgbe m toro, a gwara anyị, anụgidere m ya na ntị m, na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ, aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ, aka mere azụ ọ gbaa ngụrụ, aka mere azụ ọ gbaa ngụrụ, ka onye si wee dowe ute ya ka ọ ga-esi rahụ. A gwagidere m ya gwajuo m ya ntị. Mhm. O wee mee gịnị? O nye m ee eh, obi si ike na m gbaa mhm. mbọ na m ga-agbata mbọ na m ga-eme na m ga-adị mma mana ugbu a ihe atụgharịgo anyị chọziri anyị chọziri chineke ozugbo ozugbo ihe niile ozugbo ozugbo ị ghọtago ya ka anyị nwa si azụ nwa ee eh, ịgwa gị eziokwu ọ bụrụ na ọ dị ụzọ iri aga m agwa gị na igbo nwetara ya ọfụma ruo n'ụbọchị taa anyị nwetara ya ọfụma ugboro asatọ ee eh, o nwere ugboro o nwere ụdị ịbụa anyị kwesịrị ịma ehe anyị nwere ike izi narị anya ka m rapụgodi ebe ahụ ugbu a daalụ daalụ o nne ajụjụ m ọzọ bụ usoro a ndị nna nna anyị ha jiri zụọ ụmụaka n'uche nke gị a bụ ihe kwesịrị iṅomi otu e si wee zụọ anyị ọfụma mhm. ka m si wee kwuo ọ bụ na ọ dị iri ee ka anyị ṅo- anyị ṅomigodi dobe asatọ Mhm. lee anya ebe ihe dịka ịbụa ma ọ bụrụ na ọ dị iri nee anya ihe dịka ebe ịbụa anyị ga-edozitụ ọfụma Ehe. ihe m ji wee na-eji ọgụgụ na-ekwu ya ịgwa gị na ụdị na nke a ga-eṅomi karịrị nke a Nke a ga- ga-edozigharị Mhm. Mhm. and na enwetazikwere aka enwe anyị buru kpokọjie n'ime ite ofe mhm. anyị kwesịrị ịhọpụ ahọpụ ya ọ bụrụ na ka e si wee zụọ anyị ịzụnye anyị eziokwu n'ahụ ịzụnye anyị ịgba mbọ ịzụnye anyị nsọpụrụ ịzụnye anyị ihe niile na-adị mma ọ bụrụ na eh, ọ dị iri ka anyị dowekene na asatọ ka anyị mazie ihe anyị ga-eme ebe ịbụọ ndị nke ọzọ nọ mhm. ịma na ịma na oge gboo nwatakịrị zute okenye n'ụzọ o kenee nụ okenye mana kịta ihe dị iche dịzi nwata gata ọ gafee o mee ka ọ hụghị okenye ee ọ bụrụgodi n'ụgbọ o tukwuru ana okenye bata ọ ma-ebininwuru okenye n'oche ihe dị otu a ndị ahụ bụ ndị ahụ ọ dị m ka ọ dị n'ịbụọ ahụ anyị wepụgoro n'ime iri ahụ anyị needịrị inyobakwa anya ọzọ ọ dị ya mba o mba o asị m gị na ka e si zụọ anyị na ọ dịrị iri ịbụa mhm. dị mma ndị nnọ na ịbụa ka a ga-edozigharị m nọ na-agwa gị that na nsọpụrụ so mhm. na ụzọ iri e si wee zụọ anyị mana nke ị na-ekwu kịta wụ aka enwe m gwa gị na ndị be anyị kporo na-eje kponye n'ime ite ihe a na-asị mhm. gị si wepụ aka enwe n'ofe ya alụ mhm. aka mmadụ ndị be anyị jezi je kpokọta sọ aka enwe kpojuo n'ofe o nweghị onye igbo a zụrụ ọfụma na-enweghị nsọpụrụ mgbe m toro mgbe m tolitere ka a gwara m Mgbe m na-eto ka a gwara m na nwatakịrị ada agbagha okenye okwu. Nwatakịrị ada akpọ okenye iyi. O nweghị ihe okenye mere gị ị ga-akpọ ya iyi. A gwara gị na nwatakịrị anaghị ele okenye anya n'ihu n'ihu. Ya anyị ị- okenye na-agwa gị okwu ị chịrị mkpụrụ anya chịrị gị ya n'ime anya. Ghabịa. Mhm. Mhm. A sị gị na ọ bụ na ọ wụ ụzọ na ị naghị akwanyere ya nsọpụrụ. ebe a ka m sị na nwecha o nwe ka anyị ga-esi doziti ọfụma ka o nwee ike meet up ihe na-eme n'ụbọchị na mana mgbe anyị toro onye ka nne niile bụ nne nne niile ị hụrụ representịrị nne gị nne nna mhm. niile represent nna gị nna gị si ihu anụ onye ọbụla bụ onye tọrọ gị bụ onye tọrọ gị mhm. mana anyị bịaziri ọ bụ nne gị mụrụ ya ọ bụghị nne gị mụrụ ya mbanụnụ anyị bịa onye nwa o nwehọ ka mụ ọkwa ị- ị- ị- ị- ị- ị bụ ị bụ nwanne m nwaanyị m mahana na ị tọrọ m enweghị ka m kpọọ gị aha gị direct Ehe. amụkwara m ọfụma mhm. m nọkata mụ na okenye na-ekwu okwu m akpọọ ya aha ya mhm. mana ihe na-eme anyị ndị be anyị bịazi anyị na-elele like nzukọ anyị na-elele ịntanetị anyị na-elele mm, ihe onyonyo niile a na-eme na tv anyị efilie o oh, ndị ọcha ndị ọcha na-akpọ ndị ihe na a na-akpọ ha aha ha direct mm-hmm. ndị be anyị asị gị kee ihe nọ n'ime ya kedu ihe gịnị ngwa ka anyị werezie nke ndị ọcha mana eziokwu bụ eziokwu bụ na ị bịakwa nee anya ka ndị ọcha si azụ ụmụ ha ndị ọcha na-emekwa ka ndị igbo maka ebe a m bi bụ paris o nwehọ ka m ga-esi hụ onye ọcha wụ agadi nwaanyị m akpọọ ya ọ bụrụ na aha ya wụ jacqueline m akpọọ ya jacqueline mm. ya adị ya mma mm-hmm. Mm-hmm. aga m etinye madam ma i jee na nke amerịka sị gị miss etinye aha ya a na-etinye ya ị- ị- ị hụkwa na onye a a- ehe, o nweghị ka ị hụ i jee n'ọfịs gị ahụ mmadụ gị akpọọ ya gbaa ị ga-etinye ya mister or i tinye ya miss Ọ bụrụ na ndị French gị asị ya monsieur or mhm. madam ọ mara na ị kwanyegoro ya ugwu na gị na ya bụrụ ọgbọ mana ndị mhm. be anyị na-abụ ha neresịa film ebe a na-egosi gị enwe ike a na-egosi gị nwatakịrị ị mago otu ọ na-enye nsogbu ọ na-akpọgharị mhm. onye ọbụla oh, ndị be anyị asị gị that one after all after all a na-amali elu na-amadata mana nke bụ eziokwu bụ na o nweghị ụwa ka ụwa ga-esi dị mma ma ọ bụrụ na nsọpụrụ adịrọ onye ọbụla nwere nsọpụrụ nke ya ebe m sị gị na enwezie nke anyị ga-edozi bụ na ndị okenye na-eche na ọ sọsọ ndị okenye ka a na-asọpụrụ na nwatakịrị enwerọ nsọpụrụ nke na-abụrọ eziokwu okenye Nke a bụ nwere eziokwu. nsọpụrụ nwatakịrị Nwata. nwere nsọpụrụ Mhm. o nwere ka ị ga-esi gwa nwatakịrị okwu ị na-egosi ya that na ọ bụrọdị to you na ọ bụrọdị mmadụ so mgbe ahụ ka okwu Igbo kwuru sịkwa na a kwaa nwatakịrị ajọ aka ajọ okwu apụọ ya n'ọnụ mm-hmm. ị ghọtago ya bụ mana anyị dozi anya na-ekputo nga ha sị gị isi ọ senior okenye a na-arụ arụrụ ala asị gị agwali okwu na ọ senior okenye a na-arụ arụrụ ala na-emegbu mmadụ na-eme ihe ọjọọ asị nwatakịrị ekwuna ịnụkọta ihu nwatakịrị ya afepụ ha ndụ sị gị mm-hmm. ah, after all ị mm-hmm. na-enye di ya nri nke iji abịa emere ya ihe niile onye a bụ ọ dịzie ka nsọpụrụ a na-ana daalụ daalụ nna m ajụkwa ọ ga-adị mma ịsị na nṅomi anyị ṅomiri usoro ịzụ ụmụaka nke mba ụwa ndị ọzọ ewetutala aka n'ụzọ ọdịnala ndị Igbo si azụ ụmụ o nwego ka o si bịa metụta ehe ọfụma ọfụma ị ma na ee eh, ihe ndị be anyị na-amarọ bụ na otu ọbụla ihe si acha bambam mm. ọ bụrụ na ọ bụrọ ọlaedo ọ bụrọ ọlaedo ihe a mụrụ amụ dị e jiri bịa ụwa dị mm-hmm. ijecha ndị be anyị ji wee sụọ ya n'Igbo sị na ngwere Oke soro ngwere maa mmiri. maa mmiri Ọ ma- ọ kọchakwa ọ kọọ ngwere, ọ n'ahụ ga-akọkwa ngwere oke. maka na mhm. O wee bụrụ gịnị? Ejije. Ije ejije bụ ije ejije. Ee, ee, onye a na-eme otu a, hei, ọ pụọ pụta, ọ na-ekwu okwu, ọ na-eme otu a, ngwa ka mụ nwa kwuwezie. I mechakwa ya, ị narute na be unu, ị na-eme otu a onye ọbụla ana-ene gị anya onye nke a o mechaa otu a wetuo aka ya ka anyị ghọta ihe ọ na-ekwu Yeah. ka anyị ghọta ihe ọ na-ekwu a nwerịrị onye ga-ebring gị back to base o nwerọ ihe na so ihe m na-ekwu bụ gịnị um, anyị emene copy and paste Mhm. mụọ jee mmadụ ka ha si eme ka anyị mebe otu ahụ mana hmm. ọ na-aghọ anyị ahịa ọ na-aghọ anyị ahịa n'ụdị na omenala anyị dị omenala anyị abụrọ omenala ndị ahụ ị na-eṅomi i ṅomisie ndị ahụ ị na-eṅomi ha anafee n'omenala ha hmm. nwere iwu na-echedo ha na otu ahụ ha si eme i buru hmm. ya bata na be anyị mebe ya Anyị nwere omenanị dị iche na ihe ahụ i jee ṅomiri. Anyị nwekwara iwu laws ga-adịkwa na-ene ihe ahụ ị na-eme ọma nwa ebe o si ebido ebido ka mm. m gbadata ọ bụrụ na i nenesi anya ee eh, ihe na-ewu ugbu a kwa feminism ee eh, ndị mmadụ feminist feminism bụ ezigbote ihe eji wee kwuo ka ụmụ nwaanyị ịmago which is ihe anyị sokwa wee na-akwado sị na nwa nwaanyị bụ nwa onye ọbụla anọkatakwana sị na nwunye ya mụrụ ụmụ nwaanyị ise maka ya nwunye gị abụọzi nwunye gị ụmụaka abụrọzi nwoke ahafụrụ gawara onwe ya gbafuo hapụ ụmụaka chọwa nwoke na-ene ọ na-eme ụmụaka ya sị na ya ama etii ha n'akwụkwọ na ọ bụrụ na ndị a abụrọ nwa ụmụ- ụmụ- ewere ụmụ nwaanyị mụjichie everywhere mm. feminism wee na-asị gị ka anyị si eprichi ya sị gị mba na nwa nwoke na nwa nwaanyị ra ịra ha mm-hmm. ncha bụ nwa ị mụọ ha ọha ị mụọ ha nete ha anya ha na-arụ ọrụ ebe ha na-arụ ọrụ ya bụrụ ofu iwu ka e ji eso ha a kwụọ nke nwoke otu narị sị kwụkwa nwaanyị otu narị ọ bụrụ na mhm. ọrụ nwoke ofu ihe ya na ọrụ nwaanyị sị nye ha ofu ihe sị hụ ha ya sị a- sị ewezina anyị ka ọ na anyị erurọ eru o wee bụrụ ya bụ eh, feminism ndị ba- ndị ndị na-aghọtaghị eburu ya na feminism meanere you know you know you know I'm saying ọ nwoke kwuo ma amachichie ya anya Eh, bifo ị na-ama m, m- di ya asị ya ebee ka i si abịa ịgbaghị gba a na-akụ ya bụ imecha anya ndị ahụ ị na-eje ha ada akwụ ụgwọ isi nwaanyị mhm. ha ejeghị ije isi jee mhm. nke mba na ha ejeghọ nke abalị ịnọ ha mhm. ejeghọ leta leta nne nwa ha ejeghọ leta nna nwa ha ebuteghọ 100 eh, kegs of palm wine ha ebuteghị ọjị asaa ha ebuteghị ji wee sị na a na-anụ nwaanyị ha jọsụrụ hụ n'ụzọ I love you I love you marry you yes marry me mm. yes alụọ mm-hmm. mana nke anyị nwere usoro e si wee mesịa anyị nwoke wee kwụọ ụgwọ isi gị ị wee machazie nwoke ụra nwoke wee nata wee sị na ya achọzi ndị ụmụada wee jụwazienu gị Ndị ụmụ ikorobịa wee newe gị anya, mm, ezinụlọ i si na ya pụta na-ene gị. Bi- Tupu ị na-ama ihe na-eme, akpasawa gị agwa ka onye ahọpụrụ ahọpụ. Mm. Ị ghọtago? Maka na omenala anyị nwere ka o si sị na anyị ga-esi zụọ ụmụaka wee kpọlite ụmụaka. O nwere ihe omenala anyị na-ene gị anya na ị ga-eme ka nwa Igbo a zụrụ ọfụma ma ị jee di. o nwere ihe omenala anyị na-enega anya na ị ga-eme ka nwa a zụrụ ọfụma n'ebe ị na-arụ ọrụ o nwere ihe mhm. omenala Igbo na-enega anya na ị ga na-eme ka nwa nne na nna ya zụrụ ndị Igbo wee kpọọ ya nwa ṅụrụ ara nne ya ọfụma a sị gị na onye a ṅụkwara ara ọfụma onye mhm. mgbe enu bụ ana ọsa even ugbu a ị hụ nwa Igbo hụ nwaanyị Igbo hụ nwoke Igbo a zụrụ ọfụma a na-ama onye a mere ihe dị ihe dị ihe dị iche na-adị anyị hụ ndị a na-azụghị n'ụlọ anyị hụ ndị a na-azụghị ọfụma anyị hụ ndị a na-ejighị omenala igbo wee zụọ a na-ama omume ha na-adị iche a sị gị kedu ebe onye ị na-anụzikwa ị na-anụ na a zụrụ ya ebe nwa ma ọ na anyị mere ịmaga ụdị ihe a mana nwa ọbụla a sị gị nwa ewukwado onye igbo e nwere ihe a na-ekwu ihe a na-achọ ịgwa gị bụ na e jiri omenala igbo wee zụọ gị wee zụọ onye ahụ daalụ daalụ daalụ ee ada igbo n'oge ugbu a anyị na-ahụ kwa ụbọchị ajọ omume na ikpe ezighị ezi a na-emekwasị ụmụaka n'ala anyị kedu ihe i che na ọ ya kpatara nke a ee nne m ihe i kwuru ihe a i kwuru metụrụ m ebe o metụrụ m aka ee maka na ọ na-agba m anya mmiri hmm. ọ dị ka ebe ebe mmadụ mesịrị ọnya ọnya dị n'ahụ m jee kpata ya aka ewo ihe socha na ihe ya ihe socha na ihe ee eh, Igbo Women Movement Worldwide ji wee bụrụ ọgbakọ n'ụbọchị taa ee socha ihe i kwuru socha n'isi sekpụ ntị ya maka na as nwatakịrị ahụrụ ahụrụ m ite naanị ọfọ m ofu em ahụrụ ahụ e- ya i- ọkwa nke ị na-ekwu nke a na-akpọ child abuse n'oyibo ọ ịbịa N- ahụ ahụrụ m ya hụ ya first hand wee sị na Chukwu mee m tolite nye m eh, ọgụgụ isi nye m the ability amamihe ya yes nye m the strength ya na aga m eme adị aga m ahụnata that na nke ọbụla m ji anya m na-ahụ ahụ ebe a na-emegbu nwatakịrị na onye ahụ ga-eji eze kpaa ekwere na aga m ahụ that na nwatakịrị ọbụla gafere m ma nwatakịrị ọbụla mụ na ya bịara ga-enwe a better life. M wee chọba ụmụ nwaanyị na-eche ka m maka ndị be anyị sị na ọ dị ka ọ dị kpọsa ọ dị ka ọ dị ọ dị ka azụrụ ọ dị egoro Mhm. e wee sịkwa gị na onye na-eme ka m na-eme ka m si eme ka aza ọyị m Yeah. m achọwa dowe anya n'ime ana mmiri chọwa chọba sị e ga-enwenata ụmụ nwaanyị na-eche ka m si eche

asị m na ọ na-ahụ ha ọkụ ọ na-anụ ha n'isi ọkụ n'o mhm. ọ bụrụzie mụwa na-eji ha eji mana ka m jụọ ajụjụ gị ka m zaa ajụjụ gị and ọ nyanwa bụ ihe a m sị gị na ndị be anyị ebe e si azụ nwa anyị ga-ene anya a ga-atụ ọnụ and aka enwe m sị gị na ndị be anyị awụina n'ime ofe ofe n'ụdị na igbo ahụ sịrị anyị na nwa niile bụ nwa gị na ọha na-enwe nwa mhm. n'otu a ka anyị kwesịrị isi nwee n'obi ebe ụmụaka nọ the same igbo ka a nọzi ụmụ nwaanyị igbo ha mụọ chukwu nye ha ọmụmụ ha mụọ otu mụọ ịbụa mụọ ịtọ nke ọbụla na-abụrọ nke ha a gụpụ ya ọ bụrụzi nwatakịrị gị na-ele agadi nwaanyị mụrụ nwa agadi nwaanyị nọ be di ya mụọ ụmụ mụpụta ụmụ hụ ka nwa si afụ mm-hmm. ọ mụchaa nya na-elele nwa dị almost the same age with ụmụ ya sị gị na onye nke a wụ onye ya ga na-emekpọ ọnụ na-eme ya ihe na-ama mme nwa ya eme maka na gịnị na anyị ji ewere aka enwe tii n'ofe anyị ada ebizi communal living anyị ada ebizi ndụ ndụ ndụ mbikọrịta o nwezi onye ga-asị nwanne ya na ihe ị na-eme adịghị mma adịghị mma o nwezi onye ọ ga-abụ i me ihe na-adịrọ mma i je saara ya asịsa a kpọta gị ebe a sị gị ngwa saa asịsa anyị esorozie ndị ihe na wee na that is na-elivuzi I don't care life Mm. maka o nwere mgbe ọ ga-awụ ị kpa nwatakịrị aka a kpọọ gị ụmụada akpọọ gị nke a bụ were eziokwu ịtarị wee sewa gị were ịtarị sewapụ gị nwa bụ nwaanyị azụ mhm. o nwe mgbe ọ ga-eru ụmụnna asị gị ma ihe menụ na ihe nke ị mere na ọ wụ na arụ kee ka ị ga-esi kpatụ nwatakịrị ak- aka ọjọọ mana ihe na-emezi kịta bụ na ụmụ nwaanyị anyị bịaziri ee o nwere ọ bụrọkwa ha niine o mana Mm, ụmụ nwaanyị ụfọdụ. anyị nọ n'ime ihe child abuse a karịrị akarị nwanne m nwaanyị ọ kwa ị na-eche na ọ ndị na-agụha akwụkwọ ndị na-aza lọya ọ kwa anyị hụrụ nke nke lọya ji ụmụ nke ya kuchie ha ọfụma wee jide nwa mmadụ wee dagide ya mmiri ọkụ wee shie mmiri ọkụ wee meghee ya ebe o ji bụrụ nwaanyị wee wụọ ya mmiri ọkụ dị ya Yeah. maka gịnị maka na o nwere ike imenwu ya maka anyị bụzi feminist Mm. anyị na-emezi too much anyị dịzi global anyị na-eme ihe ka ndị gịnị nwa mana ndị ọcha anyị na-achọ ịdị ka ha chineke kpọkata gị ọkụ ga-emetụ nwatakịrị aka ebe onye ọcha nọ ha mewe gị ihe ha atụfuo obi ha obi ha mhm. mana anyị na-achọ ibi ka ha mana onye ọrụ ya njisi gị na ojije ngwere soro o- oke soro ngwere oke maa soro mmiri ngwere maa anyị chọrọ mmiri ime ka ha mana anyị achọghị imeru ya n'isi so ihe ihe anyị na-achọ ịgwa onwe anyị na ihe anyị chọrọ ịdị na-akọpị ihe ọjọọ ihe ọjọọ Mm, anyị aman were nke ihe ọma nke dị mma maka na ihe ọma na-asa anyị afọ ka ọ bụ gịnị kedu ka nwaanyị kpọrọ onwe ya nwaanyị ga-esi nọrọ gaa mụọ ụmụ sị ka i je kpọta nwa ogbenye maka ị ma ị ma eje je kpọrọ nwa onye ọgaranya dowe be gị i je je chọọ onye ị ka onye gị na di gị ga-eriju afọ karịa nne ya na nna ya gị eje je kpọrọ onye bụ nwatakịrị bịa be gị wee gwazie onwe gị na nwa aman ga akwụkwọ o ruo n'ụtụtụ ị saa ụmụ gị ahụ tinye ha n'agbadagba moto nyanwa eshie nri ha ga-eri edozie ha nyanwa edee akwa ha ga-eyi agbanye ha n'ogbodogbo moto buga ha ụlọ akwụkwọ mana ya bụ nwatakịrị ọ nọrọ n'ụlọ saa saa akwa hichaa ala shie nri chuo mmiri gaarị gaa ahịa mee ihe niile a na-eme eme chere ụmụaka e- e jiri ọlaedo mụọ ha alọta abata Mhm. nya enye ha nri eh, saa akwa ha ji lọ dozie ha chọwakwa ọrụ ọzọ ọ na-arụ Gụnwa obi adị gị mma ebe nwatakịrị nọ. Ụfọdụ emee eme sị gị na ha wụ ezigbo mmadụ, ụmụ ha agawa skuulu nke a na-akwụ agbadagba ego, yanwa ewere ya tige na nke apị a anya anyị a anya ụtụtụ ehihie abalị anyị a anya tupu a na-agbasa akwụkwọ ị gwago ya nya gbara ọsọ latawa maka na ọ ga-anọ n'ụlọ ndị bụ nwa ụmụ nke a mụrụ amụ e wee na o wee bụrụ gịnị na anyị ahapụgo ma nke omenala Igbo nwa eji zụlite anyị nke ndị ọcha nwa anyị sị ka anyị jee were anyị ewetụrụ mm. one side jụ iwere nke ọma wee jide onwe anyị o wee bụrụ ihe a na-akpọ gịnị arụrụ ala ka anyị kpọọ ya aha ihe ọ bụ arụrụ ala na obi ọjọọ wee na-eso ụmụaka. Mana Igbo Women Movement Worldwide sị na ọ ma mkwezikwa omume hmm. maka na obi juru m bụ na ụmụ nwaanyị mụ na ha so eme ihe a bụ ụmụ nwaanyị gbanyesịrị agbanyesị i kwuo connection ha nwere ya mhm. i kwuo ego ha ji ya i kwuo ịnọ in strategic places ha nọ ya i kwuonụ na aka a na-eme ya eme ndị isi ndị isi na-adịsịghị mma a na-eme ya n'aka ha nọ ya Hmm. So, ụzọ ọbụla i si wee weta anyị esorokwa gị o nwere ofu case ama m mana an- ana m ewere time mana akụkọ agwa m gị mgbe ejiri na-aga ajụjụ n'ihu anyị na-aga na-aga ejụrụ m ihe wute Mhm. o nwere case anyị ji ugbu a na Anambra State Ihiala precisely Ọ gịnị mere? Nwatakịrị na-erughị arọ ole, ya na nne ya ebigidego n'agụrụ n'agụrụ n'agụrụ meanwhile nwa a a mụrụ ya ejima ofu anwụọ n'agụrụ. Right. Pịam. Ya naanị ya afọ. Nwanne nna ya asị ya ngwa bịa ka gị na nwunye m nọrọ ka ị na-ekuru m nwa. Ọ ka o si soro mmadụ nabaa. O ruzie ebe ahụ, agụụ agụgide ya, maybe ọ hụnanụ m nri ebe elebe ebe ebe ebe nwatakịrị ahụ ka mummy ya si ebe jee zuru 500 mummy ya eh, aunty ya Nne ukwu ya. wee nye ma ehe jee nyenụ m nne ya sị ya mummy ngwa were rie nri aunty ya ajụwazie ya ebee ka ego nọ sị na ya were nye mummy e wee kụkata nwatakịrị kụọ ya kụọ ya kụọ ya kụọ ya kụọ nwatakịrị ka o jere oshi oshi gbuo mmadụ ebe ahụ ọ dị ha ka ọ na ọ dịrị ha mma na a kụrụ nwa akụ akụ nwaanyị ibe m nwa ya na-atọ ụtọ asị ya na ọ chịchapụghị anya na anya ya jikwa agba ka torch na ya ga-aghụpụ ya anya ọ bụrụkwa okwu ọnụ wee were mma wee tige n'ọkụ wee hụwa mma ọkụ hụwa mma ọkụ mma wee na-acha ọbara ọbara a na-ekwu na-ewere gị ga nwa n'anya ebe a gị ga n'ebe a etinyere m eh, etinyere m that eh, foto na peji anyị na Facebook Igbo Women Movement Worldwide na Facebook unu jee ebe ahụ ịhụ ya wee mechaa anya ma n'olu ma ihe niile dachaa anya dị mma wee kpọrọ ya wee kpọchido n'ime ụlọ nwatakịrị wee nwa mmadụ mụrụ amụ nwa mmadụ mụrụ amụ wee rie ụfụ for years for days mgbe e kpọpụtaziri nwatakịrị ndị nọ n'akụkụ wee hụ ihe na-eme ha wee were igwe okwu ha wee kpọba anyị sị bịakwanụ bịa hụrụ na ihe na-eme mgbe anyị hụrụ distin anya mmiri agba ị hụ ka ụmụ nwanyị si wee na-ebe onye mere ihe nkaa anyị wee sị oke na anyị ga-ejenụ jụọ nwaanyị ibe anyị sị ya kee ka i me ọ bụ na ị ga-aza nwaanyị na ị dị mma ịza anyị anyị ada emegide onye anyị karị anyị ada emegide mhm. mmadụ mana mhm. onye ọbụla ihe bigidere n'isi ga-ejewe ebe ụmụaka nọ anyị ga-apụta anyị ga-apụta onye ọbụla na ya anaghị asọ ụbụrụ isi wee taa anyị arụ n'isi anyị chị taa gị n'ike anyị ada asọ nshi Anyị wee pụtara ya ihe ọ chọziri ịgwa anyị gịnị ka m ji wee kwuwe ihe a maka na ọ batara na misconception ndị mmadụ na-enwe na ha na-azụ nwa na ya na-akụziri ya na izu oshi adịrọ mma mm-hmm. izu oshi adịrọ mma ga-achọ igbu nwa mmadụ Ị ga-akụziri nwa nke i si n'afọ gị mụpụta na izu oshi adịrọ mma n'ụzọ a? N'ụzọ dị otu a? O nwere o nwere a very big gap between ịtrain discipline a child and child abuse. Onye ndị mmadụ mhm. needịrị ịma. Nke a bụ eziokwu. Ị bịa masị na anyị bụ ndị Igbo were omenala Igbo were ka ndị Igbo si eme ihe wee hedo isi ashịkata ashị na-aghọrọ onwe gị aghụghọ. Aghụghọ. ka ha si azụ nwa sị nwa bịa onye ọbụla ihe ahụ ngwa gị ejiri aka ọkwa igbo tụrụ ya n'ilu na ejiri mhm. aka a kụọ nwa kpam ejiri aka wee dọchite azụ mhm. kedu ka i si wee kụgide nwa to the extent na ị attemptụrụ murder sị na ị na-eme gịnị nwa onye ọzọ ị ga-esi otu a wee zụọ nwa gị ụfọdụ na-abụ ha kpọrọ nwa mmadụ O mee ihe ọjọọ, ị ga-abara ya mba ma ọ disiplinịa ya n'ụzọ ọ mara na nne ya na-akụziri ya Na-agwa ya ihe. okwu. Mhm. Maka ị bụ nne ya, nwa ahụ nọ be gị bụ nwa gị, Nwa gụnwa nke ọ awụrụgo bụ. nne ya. Otu a. Kama ị ga-akụziri ya ihe otu ahụ nne ya ga-esi gwa ya okwu, gịnị ka ị ga-eme? Ga-agbawa ya ọnụ nri. Hmm. Which is torture. Ịgba ọnụ- ịgba nwatakịrị ọnụ nri bụ torture. ịgba even prisoners ndị nga nọ na nga a da-agbawa ha ọnụ nri a na-enye ha constitutionally ha dị entitled to iri nri nri ha ya apụtazie gị ịgbawa nwatakịrị sị ya maka ihe o mee na ị ma-enye ya nri ọ na-arụ ọrụ hard labor o chuo mmiri ọ sụọ akwa o hichaa ụlọ o mee nke o shie even nri nwa a sị na ọ ma-eri nya eshie ya a na-agbanwe A na-eri ya. ya mm. unu erie nya asaa efere unu ji rie nri I mm. mean kedu ebe obi gị nọ gịnị meziri gị mmadụ ebee ka i si bụrụ mmadụ so ihe child abuse a ndị be anyị wepụ ya child abuse abụrọ training a child sị hapụ ya ọ bụrọ ịzụ nwa child abuse bụ mmegbu nwa ịzụ nwa dị iche imegbu nwa dị iche and then ụmụ nwaanyị Igbo anyị azọnyewego ụkwụ na ihe ọjọọ a na-akpọ imegbu nwa ka ọ dị Mm. n'otu a for now daalụ daalụ daalụ o nwere elulo i nwere nke ọ dị gị ka ọ ga-abụ etu e nwere ike isi megharịa ihe a n'ala Igbo um ka a ga-esi megharịa ya dị very easy ka anyị nachie nụ back ka anyị si emebu ya then add a little Maggi tinyetụ ụmụ ife nnu na ose maka maka oge anyị nọ n'ugbu a now Mhm. number one nwatakịrị awụrọ ohu gị ụmụaka bụ onyinye chukwu Chineke nye gị amara ị mụtanwuo nwa, mara na nwa a ga-anọchi gị n'ụwa a. Mm-hmm. Aha ezinụlọ gị bụ nwa a ga-eburu ya wee na-aga n'ihu. Ị chọrọ ka a mara agbụrụ gị ka ndị oshi na ndị ama? ị chọrọ ka a mara agbụrụ gị ka ndị ashị hmm. ị chọrọ ka a mara agbụrụ gị ka ndị na-enweghị omume etu ihe ọbụla bịa na ndị ụsa hmm. ebe ọbụla ọ dapụtara eti gị ihe ọbụla ị chọrọ ka a kpọọ gị echi zụnye ya n'ime nwa gị Mana nke kachasị mkpa, ka ị na-emekwa ihe niile a na-azụnye nwa gị ka esi erube isi, ka esi hmm. akwanye ugwu. Zụkwa nwa gị ka ọ mara ka esi asị mba. Mhm. Ihe a wụ ebe ebe o si wee dị ezigbote mkpa. Maka ọ bụrụ na nwa gị amaghọ ka esi asị mba, ụwa ga-eji ya gbaa bọọlụ. Mhm. Ọ bụrụ na ma ọ wụ okenye ma ọ wụ nwata ma ọ ihe na ka anyị na ya na-emekọ ihe, ị ga-azụnyeta nwa gị ka e si asị gịnị? Mba. Mba. Ee, nwa o, ee, nwa ọma, ngwa bịa nọnye m, bịa nọnye n'ụkwụ m, o nwa. Mhm. Ọ na-aga aga. Ee, bịa nwa m o, ee, nwa nke a, ị hụkwa ka akwa gị dị, kponigodi ya ọfụma ka m hụ. Mm-mm, mummy mụ sị na m na o nwerọ onye kwesịrị ekponizinere ịhụta onye m nke amaghị akwa Mhm. nwa m ngwa bịa were o ngwa mee sweet a ka ị racha ngwa bịa nọnye m nọ m ka ị were sweet oh no thank you sir mana mummy mụ sị mụ ọ na-ekwu ọ bịa ịdọ gị adọ tifu mkpu a zụrụ m sị m tie mkpu nke bụ na onye nọ n'ụra ọnwụ ga-anụ onu gị ga-anụ mhm. ọ wee bụrụ gịnị ịkụziri ụmụ gị na oge ọ dị ọ ka dị n'oge obere ijikwa onwe ha ọ bụgodị na ị nọha mm. ebe ahụ mm-hmm. etichina ha submission to death nwa m bịa "Oh, ọ maka na okenye ah, a sị m okenye okenye gwa m okwu m na m mewe ga-eje maka okenye arụrụ alị karịziri ugbu a n'ụwa anyị nọ n'ime ya maka na ihe adịrọzi ka ọ dị mbụ na mbụ ugbu a anyị nweziziri ndị okenye ọrụ ha wụ ịkpa ụmụaka dakpo ụmụaka gbuo ụmụaka mee ụmụaka ihe ọjọọ nke a na-emekwuzi kịta a na-atọ ụmụaka je na-ere ere ya bụ gịnị hụ nwa gị nwa ị mụrụ ị hụ ị mụpụta ya hụ ya na ihe a wụ gị nwa in a very small package were onwe gị niile wụnye nwa gị n'ime mana nwa ahụ nwere advantage maka na gị bụ nne ya gị bụ nna ya ị gago through things ị hụgo information i bigo ndụ gaa stages na ị hụgo ihe ya bụ nwatakịrị na-ahụbe ahụbeghị so were ihe niile ahụ wee tinye ya n'ime wee na-ewelite ya elu ka o nwee ike bụrụ nwa ga-ebite ndụ aka nwa ga-egosi gị nwa ọ ga-abụ ọ na-akpa agwa asị biko gwagodi m ebe nwa a si onye mụrụ nwa a nke a nke a bụ nke izizi nke a bụ nwa nke gị ọ bụrụ na ị ma na ị dị na obi gị jọrọ njọ na gị na nwatakịrị nọrọ ị ga ị ga-emegwa na ị ga-akpasị agwa gosi ya na ọ bụrọ nwa gị na nwatakịrị gị na nwatakịrị nọrọ na ị ga-etriti ya ka ọ ga-asị na ọ wụ that is even na nkịta ka ya ka ya nwee nwee value nwee uru biko hapụ ụmụ ndị mmadụ aka biri me naanị gị gị na ụmụ gị wụ ndị e jiri ọlaedo wee mụọ ọlaedo wee kpụọ ọ bụrụ na i ji otu ego gị ahụ si anya gị isi ihe na-atọ m ọchị bụ na ndị di na nwunye anụnwa anyị na-asị na na ha ga-eje jee zaa iwu nke a na ihe ha ji wee mee nwatakịrị otu a na-ewepụta ego jee na-enye enye ego ebe enye ego ebe enye ego ebe a enye ego ebe a ihe niile ọ kwa ka e ji wee protectie nwaanyị ọjọọ mere nwaanyị obi fere azụ mere ihe adịghị mma ọ bụrụ na unu nwere ego niile a e ji pịa button mee ihe niile werenụ na ya hayaanụ nanny e nwere professional nannies werenụ ego ahụ were ego ahụ kpọrọ nwaanyị agadi nwaanyị maybe nọ na retirement na-enwezi ihe o ji time ya eme ị sị ya ọ bịa be gị n'ụtụtụ ọ naa n'abalị ọ gwa gị ego one ị ga na-akwụ ya ọnwa N'ọnwa. ọnwa niile ma ọ bụ n'izu ị ga na-akwụ ya ehe ọ bịa mgbụsị i chesikwa na ọ ka ga-aka n'ahụ gị na nwaanyị ahụ jekụọ onye na ụmụ ya apụta bịa jụọnụ gị ihe gịnị mhm, emejuru ya mhm. ị hụzi na nwatakịrị ọ bụrụ na ị ma na ị gaghị ahụ nwatakịrị ahụ n'anya zụọ ya ka nwatakịrị maka nwatakịrị bụ bankị Ihe ọ bụla i tinyere n'ime ya, ị ga-ewere ya echi. Nwa ahụ ị na-akụ ka ị kụgbuo nwere ike o ruo echi ya awụrụ the chief judge of be unu. Nwa ahụ ị na-akụ ka ị kụgbuo nwere ike o ruo echi ahụ a na-aya gị ọ bụrụ n'enu eh, eh, theatre table ya as a doctor Ka a ka ị na-ebute gị. ga-abịa du nwatakịrị ahụ ị na-akụ ka ị kụgbuo nekwa ebe o si dị very dangerous um, ada Igbo nwaanyị ọma nwatakịrị a bido n'obere ị na-azụnye ya ihe ị na-egosi ya bụ obi ọjọọ mhm. eh, obi obi tara mmiri nke a na-akpọ wickedness mhm. ihe ị na-egosi ya bụ that na ị nweghị eh, obi gị tara mmiri hmm? ọ dị ka ọ ihe kwesịrị ị na-eme mana ọ bụghị kedu ihe ọ dị gị ka nwatakịrị a ga-emechazi mewe mhm. nwatakịrị a wuru onye uwe ojii e ruo echi o budo egbe ọ dị gị ka ọ ga-anụ bikonu mhm. maka mgbe niile ọ bụ nwatakịrị biko niile ọ yọrọ enweghị nke e gosiri ya na biko nwere ihe ọ wụ mm. nwatakịrị ị na-achọ igosi that na the only way e si etriti ụmụaka bụ itriti ha ime ha ka ha wụ nshị o nwere hmm. nke m hụrụ nwatakịrị nyụrụ nshị enwegodo nwatakịrị amadị m arụ n'ọdị wee nyụọ onwe ya nshị anti ya shị ya nya riwe ya nwatakịrị egwu na-ekuru nshị ọ nyụrụ na chineke nna na nwa anụnwa o too ihe niile anyị tinyere n'ime ya ọ dị gị ka kedu ụdịrị okenye nwata onye a ga-abụ kedunụ ụdị okenye ọ ga-abụ ọ nya mere ị na-ahụ obodo anyị a na-akpọ naijiria ụdịrị ụf- ụdịrị ụfụ obi ụdịrị ụdịrị amamihe ajọ ihe ga-agwa ya na-apụtagasị na ya ndị mmadụ na-eme ị na-asị a na-aga ụka na-aga mọskụ na-eme um, na-ekpe ekpere ekpere omenala na-eme ya anyịnwa kacha eme ya anyịnwa kacha akpọ chineke ị hụ ebe ndị be anyị na-akpọ chineke ebe a ị ga-eche na chineke nwere headquarters na na naijiria mana ị na-anụ ụdịrị ihe ọjọọ si na be anyị na-apụta ị na-ajụ what? kedu ihe na-eme o wee bụrụ gịnị ụmụaka niile a A zụrụ n'ime obi ọjọọ, n'ime ekwughị eziokwu, n'ime ahụna mmadụ ka mmadụ, n'ime na mmadụ enwerọ any dignity. Hmm. Ụmụaka niile e wepụsịrị ihe niile a n'ime ha abụrụgo okenye wee na-enye ya back to the society. Mm-hmm. ọ nya ka ị ga-eji hụrụ a politician tukwuru nya asị gị that na eh, eh, eh, skuulu ebe a na-eje akwụkwọ e ree ya resị ya mmadụ nya ewere dị ego ị na-anụ ebe a na-akpọ bọjetị a sị gị mm, 20 billion for entertainment ya mm, eh, eh, a ga-eji na-agbara ya egwu ọ na- ọ na-eti ya ọ ga-eji na-eje na-aṅụ mmanya mana ewepụta the same 20 billion iji rụọ ụlọ ọrụ- ụlọ akwụkwọ for the whole 36 states Mm. i jee ebe a na-agụ akwụkwọ ebe nwa ahụ na-asa ahụ na ebe a na-eri nri ọ dịka ebe a na-azụ ezi onye ahụ i gosiri as a child na enwere anything dị ka dignity na enwere anything a na-akpọ humanity o toola onye nwa na-etekizi decision and to him enwere ihe dịka humanity enwere ihe dịka dignity so ihe ọ na-eme wụ ezi anyị zụrụ etoola Mhm. so ihe anyị ga-eme ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ya bụ ka anyị mara na awa ike anyị echi niile wụ ụmụ anyị ihe ọ bụla anyị chọrọ ka echi bụrụ bụ n'ime ụmụ anyị mhm. anyị mara na ọrụ ịzụ nwa abụrụ ọrụ part time ọrụ ịzụ nwa bụ 25 hours of the day ọkwa ndị ọcha sị na enwere 24 tinye mhm. ofu n'ime ofu n'elu ya na ọwụ ọrụ kwesịrị in fact ọ bụrụ na m bụrụ president anyway a ga na-akwụ mothers ụgwọ maka ọrụ ahụ ha na-arụ ayi ọ bụrụ ihe na ọwụ ọrụ dị ezigbote mkpa maka ihe onye ahụ i ku taa na-eme ya wụ mhm. echi gị so ka anyị hapụ ịrahụ ụra ebe anyị na-enenyere ha anya hmm. ka anyị hapụ ịhapụ ụwa ka ha kụnyere anyị ihe anyị achọghị ịghọrọ echi and onye ọbụla ka m na-ekwukwu ya na-ekwu ya n'olu igbo ndị igbo bụ my jurisdiction igbo niile gekwa n'ala igbo gburugburu ntị achọkwa m itinyere unu anya ka unu si akpara ego unu ka unu si eme ihe unu niile ọ gbasahụ m mhm. mana ọkwa ị hụrụ onye ọbụla sị na ya nwere obi ọjọọ na ya chọ igosi na ya dị njọ o wee na-anya o wee bụrụ ụmụaka Ụmụaka. obere obere ụmụaka a na-amụrụ anyị n'ala Igbo ka unu ji wee na-eto ike anyị ga-apụtakwa ka ụmụ nwanyị anyị na unu wee na-ama aka unu merie anyị mm, anyị merikwe gị anyị ga-azọpịa gị ọnụ ihe anyị na-ekwu bụ gịnị hapụnụ these helpless innocent children Ụmụaka. hapụnụ ha aka hapụnụ ha aka Ma ihe na gị ji bụrụ nwoke ọ na-akọ gị ọkọ? O nwere ụmụ nwaanyị na-achọ a kwụọ ha ụgwọ ha emereme, jee chọrọ ha. Mm. Ọ bụrụ na ihe na-akpa ihe na-atọ obi gị ụtọ bụ ịkpatụ ndị mmadụ aka, o nwere ndị okenye gị na ha gị na ha kwekọta arawa na onwe unu aka mana hapụnụ ụmụaka hapụnụ ha wepụnụ anya ebe ahụ ndị Igbo zụọnụ ụmụ unu ka ndị nna nna anyị si wee gwa anyị Mana zụnye nwa gị ka ọ mara ka esi asị mba. O nweghị ihe ọjọọ dị n'ime ya. Nke a abụrọzi mgbe ọ na-awa akụ asị gị na okenye na-ekwu enena ya anya n'anya. Lezie okenye ahụ anya n'anya ọfụma ka ị maa ma anya ya o nwe ihe nọ n'ime ya. Daalụ. Daalụ Ada Igbo. Daalụ. Biko, kedu ị nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị obodo anyị dị ka ọkacha ndị na-ebido ezinụlọ ọfụrụ na-achọ inwekwa ụmụaka o nwe ndụmọdụ ị nwere inye ha ndị ndị na-echekwa ụmụaka ndị na-achọ ibido ezinụlọ ọfụ dị ka ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-anụ di ọfụ ga-achọkwa ịmụta ụmụ o nwe ndụmọdụ ị ga-enye ha maka ịzụ ụmụaka Nke izizi ma biko ị maa na ị ma nzụnwu ụmụ ịtọ onweghị ihe iji onweghị onye onweghị onweghị ihe ọbụla ị ga-agwa m mere ị ga-eji jee mụọ ụmụ ịtọ ya nke izizi ọkwa ị hụrụ ihe ahụ anyị na-akọ na be anyị na chi na-azụ nwa Mm-mm. o nwere onye bịara ịnara mmadụ na-akọ ma o nwere onye bịara ịnara ya ego sị ya biko ya bụrụ onye tụnye ego na nwunye ya chọrọ ịmụ na nwunye ya nọ n'ụlọ ọgwụ na ọ chọrọ ịmụ nwa na a sị na a ga-eme ya ịma ga a ga-ekupụta dị nwa ekupụta ekupụta nwa ekupụta ehe ya biko biko biko Nwoke wee sị ya, Ee. O wee sị, Ee. Ọ sị ya, "Nya- n- Ego ole ka a na-ana ihe? Ọ sị na ego ole dị otu a. Na ya ga-enye ya nya n'ọnwa naabọ. Na ya ga-enye ya nya n'ọnwa naabọ. Nwoke wee sị ya na ya ejighị ego ya na-enye ya. Ee, nwunye gị dị ime nyere gị ọnwa ịsa ọnwa ịs- ite ọnwa itenaanị ka o ji nye gị notis ị nwetanwuhọ dị ego dowe ọ bụrụzie ọnwa naabọ ka ị ga-eji wee kwụọ m ya na ọ dịrọ ọ- o nwe ka o si hụ ya ọ dị ka ọ ga-eme eme ihe ga-eme nwe ya bụ Hmm, ya bụ gịnị ee ịmara na nine months notice ga-abụ suddenly for you Eh, biko wepụ aka ọ bụrụ na chukwu nye gị na ọ nwa ịbụa ka ị ga-awa ịzụwa ha zụọ ha ọfụma and a na-ekwu ịzụ ọfụma ndị be anyị na-eche na ọ sọsọ ego Hmm. ọ bụghị naanị ego oge gị ya bụ ihe ahụ m na-ekwu nwa gị wụ mkpụrụ osisi ga-eji tonite etonite e- e wee ghọrọwa wee na-eri Mhm. mgbe ị kara nka mgbe na ị nọha ebe a kedu ka ị ga-esi mee ịzụ ya ọ bụrụ ihe part time mm. ị hapụ ndị society neighbors ndị street ee eh, onye na-akpọta edowe na be gị ndị pastor ndị gịnịwa ọ bụrụ onye ọbụla ga-azụrụ gị nwa ha ncha ga-esokwa tinye aka mana ọ bụrọ ha nwa ga-azụrụ gị nwa ị na-eje mụ mm-hmm. so ị mara nwa ọbụla ị ma na aka gị erughọ ya aka amụna ya biko hapụrụ ya Chineke ebe ahụ ọ nọ maka na ihe anyị na-ahụ bụ ndị ga iri nri ekweghị ha oriri ha ejeje mụọ ụmụ ise ha mụzie ụmụ ise ha na-agụnye nwanne ha na nwanne nwanne ha na nwa nwa nwa nwa nwanne ha bi na Ndị ga- ndị ga-abịa ofesi n'edo nwa. ebe nwa bi ebe nwa na ọ ga-enyere ha aka wee zụwa nwa mana ha sị gị na ọ Chukwu mana ha na-acount na mmadụ ka o nyere ha aka onye ahụ kpọrọzie nwa gị ọ na ọ na-eme ya ka osisi ya nwatakịrị a enweghị ike nakwa ihe ọzọ ihe ọbụla na-aga na ndụ o Chukwu ekene dịrị gị na i cheta m ihe a ihe ọbụla na-aga na ndụ nwa gị na ọ ma gwanwu gị mm-hmm. ee mm-hmm. ị nara ana ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị enweghị ike ịsị gị mummy onye a metụrụ m aka dị ebe a o nwere ihe dị that is ama m ihe ị na-eme as a mother ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị enweghị ike ịsịnwu gị na onye a gwara m ihe dị otu a nsogbu dị ànyị na-azụ̀kwa nwa à màkà ndị kà ndị ǹkè mụrụ anyị zụ̀rụ̀ anyị nà way ha sì zụ̀ọ anyị nne nà nwa nwèrè ụ̀dị nkàta anyị àdà àkpa ha nà-àkpa anyị nà anyị instead of ịhụ nne nà nna anyị n'anya anyị hụrụ ha anyị nà-àtụ ha ụjọ̇ more anyị tụ̀rụ̀ parents anyị ụjọ̇ more than anyị hụrụ ha n'anya eziokwu na ịhụnanya ahụ nọ naturally mana anyị tụrụ ha ụjọ karịa ka anyị si hụ ha n'anya ma ee mpa mpa wụzi ekwu ekwu mpa bụ shrine ehe ada akọdị nke ahụ akọ ee nwa ofu bụ na ọ da-anọ n'ụlọ o siri n'ọrụ ọ banye ebe ọ na-aga ọ na-abata abata o nwere famili m ma ọ kpọrọ ha nụ ha na ojojojo ha ma na mpa anataghị maka ọ ga-akpọrọ ikuku ya ahụ na-abata onye ọbụla girigidi girigidi girigidi girigidi gidi ọ bụrụ ihe ahụ m gwara gị na ọ bụrụ na ọ dị iri ka anyị si azụba ụmụaka mhm, na ịsatọ dị mma nke a so n'ịbụọ ahụ na-adịghị mma ebe nna enweghị personal mmekọ achọrọ m iyuzu mmekọ maka ndị ahụ na-adịghị ga-eche na ihe ọzọ ebe na mkpakọrịta ụka na mkpakọrịta ụka nye nye na ụmụ ya ị maghị ka nwa gị nwoke ị maghị ihe ọ na ọ kwa ị hụrụ I as as nne na nna ọrụ Chukwu nyere anyị karịrị akarị ị nọ gụnwa na onwe gị na-ebi ị nọkwa ị ka na-ebi ndụ nke gị na-ahụkwa ihe ihe ihe niile life na-atụtara gị mana o nwere ndị nọnụ filiri na ọ gụnwa nwere na ọ gụnwa nwere ansa to ihe niile na ọ gụnwa kwesịrị ịgwa ha ka e si aga ndụ a na ọ gụnwa bụ ihe ga-atụziri ha aka so ihe ọbụla na-eme ị ga-emenata emume emume ahụ that role ị ga-epefọmnata ebe ụmụ gị nọ nwa gị nwoke enweghị ike ịbịanwu sị gị dadi tukwurugodi ana o nwere ihe na-enye m nsogbu ị sị ọ gịnị ọ sị gị dadi biko ihe a nwoke ji anyụ mamịrị o kwesịrị ọ na ọ na-anyụ mamịrị ọ na-afụ ya ụfụ ma ọ na-eme ya otu a ọ bụrụ na nwa gị nwoke ama akpakọnwu nkata ahụ with you ị wụkwa mpa o Thank God na taa Father's Day. Happy Father's Day to all wonderful fathers. Ndị nna niile. Ndị nna niile bụ nna nke m bụ nọmba one. Mpa m bụ papa ụwa that is ama m ka m ga-esi kene nwoke nke a. Di m adị m sọrị nna ị wụ nọmba two. ị wụ nọmba two ị nụgo after papa mụ ọ wụrụ gị nwa ya ka m ji ekwu ọ bụrụ na ị bụ nna ndị a agaghị abịanwu nee gị anya n'ihu gị na ha akpa ụka ka ha na-atụ gị ụjọ biko eziokwu abụrọkwa m enyi ana m agwakwa nwa m nwaanyị I'm not your friend gị na nwa gị abụghị enyi Awụ- mụ na gị awụrụ ọgbọ mụ na gị awụrụ enyi mana abụ m mma gị abụ m ebe ị ga-abịa bụrụ ihe ọbụla ị bụ enweghị um enweghị um judgment enwerọ ihere ihere ekwesịghị ime gị ebe m nọ mm-hmm. amamikpe adịghị yes ma ịdị ma ị na-ekwu ọfụma o ma ị dịghị ekwu ọfụma o ma ihe ị na-ekwu o nwere isi o ma ihe ị na-ekwu enweghị isi o ma ihe ị na-ekwu a na-ekwu ekwu ma gwa mụnwa nne gị nọ ebe a aga m egere ya mhm. ka nwe ka o wee bụrụ mụnwa ga-agwa gị azịza kụziere gị ụzọ dị mma nke a bụ eziokwu mhm. maka na ọ bụrụ na ndị na-achọ ịwụ parents na-egekwa ntị ọ bụrụ na ọ bụrọ gụnwa na-agwa ụmụ gị ka ọ ga-esi dị onye ọzọ ga-agwakwa ya nya mhm. ọ dị gị ka ọ ga-abụ onye ga-agwa ya ihe ahụ kedu onye ọ dị gị ka ọ ga-agwa ya o nwere ike ọ wụrụ enyi ya nne na nna ya na-ezu oshi hmm. o nwere ike ọ bụrụ enyi ya n'ụlọ akwụkwọ ee eh, a na ndị ndị ndị na-arụrụ ala o nwere ike ọ wụrụ ofu agadi nwoke arụrụ ala na-achọ ka ọ ga-esi rụ ya aka n'ebe na ọ kwesịghị ọ bụrụ ya hmm. ga-aza ya ajụjụ ahụ kedu onye ọ dị gị na ewepụ gị na ọ ga-agwa nwa gị the truth nke bụ eziokwu na-abụrọ gị

ha wụrụ higher than life ya ka m ji sị gị na mpa m bụ papa m bụ m ama nke e si akọwa ya maka na nne m nwụrụ mgbe m dị na nwatakịrị o nweghị ihe ọbụla m chọrọ azịza as nwa nna gị nwaanyị anya ha ya nwoke abịa ah nwa gị kwesịrị ịbịakute gị ọtụtụ n'ime anyị nọ na age a ihe nne gị gwara gị mgbe i bidoro hụwa nsọ nwaanyị hei abaarụ gị mba ozugbo ebugodi ụzọ baarụ gị mba ka a ga-asị na ị mere ihe ọjọọ ee imenere ya nyekwa anya gekwa mụ ntị gekwa mụ ntị dọkwa aka na ntị dọọ aka na ntị gị ị nọrọ n'akụkụ nwoke ị tụrụ ime aa ị tụrụkwa ime bata n'ụlọ a egbuo m gị gbufu gị isi gbufu gị anya chụfụ gị ime nke nwa ụjọ abagodi nwatakịrị ahụ o buru ụjọ a gawa ajụjụ ọbụla sizi ebe ahụ pụta o jee jụba ndị ọyị ya ya abụrụ gị ya abụrụ gị na ị mụọ na ị ga-azụ ọzụzụ bụkwa ma na akụ e ji azụ nwa ma oge a na-ewepụtara nwa mee ka nwatakịrị ahụ ị na-amụpụta ka ọ bụrụ gụnwa ga na-atụziri ya, na-akụziri ya, ka ọ hapụ ịbụ agbata obi ihe niile nọ gị n'akụkụ, ka ọ hapụ ịbụ social media kịta anyị nọzi n'ụwa social media, ka ọ hapụ ịbụ ndị bụ failures na ndụ nke ha bụ hmm. ihe ga-akụziri nwa gị mee ka nwa gị nwee ike mekute gị nye nwa gị kụziere nwa gị na e nwere ihe a na-akpọ obi ọma, na e nwere ihe a na-akpọ ọkwa obi ọma kwado a kindness mm-hmm. kụziere nwa gị obi ọma kụziere nwa gị na every human being nwere respect nke ya nsọpụrụ nsọpụrụ kụziere nwa gị na ọ bụ Chukwu wee nye ndị ọ karịrị kụziere nwa gị nya enedana mmadụ anya mhm. kụziere nwa gị ịdị na ịdị na obi umeala obi umeala nke na ọ bụ humility kụzikwere nwa gị ka esi asị mba ma o rukwa ebe ọ ga-asị mba daalụ ada igbo daalụ daalụ hei nkata nke a na-atọ ya ee anya oge anyị akụwago kwapụ kwapụ mana onweghị ka anyị na gị ga-esi kpachaa taa ị kọwaghara anyị maka ihe igbo women movement anya nzukọ ụmụ nwaanyị a nọ ngalaba ụwa niile achọrọ m imetụ aka na nya bụ ọgbakọ o nwere ihe otu a megoro n'ala igbo maka ịkwalite ọnọdụ ụmụaka? Ee, okay, um, kamgbe anyị jiri bịa home n'afọ alọ anọ Igbo Women Movement Worldwide, um, otu ejiri otu ụmụ nwanyị Igbo niile nọ ebe ọbụla anyị nọ n'ụwa niile, anyị nwere members from all across the globe. Ee, otu a bụ otu pụtara iji dozie ana Igbo, kwado ndị Igbo, mee mhm. ka ee ịhụnanya dịkọrịta ebe ndị Igbo nọ. Ee, anyị emeena ihe dị iche, ihe dị ọtụtụ. A bịa n'ebe ụmụaka nọ, a hapụ ihe child advocacy anyị na-eme bụ gịnị ije na-ahụ na enweghị onye ọbụna ga-eji ụmụaka anyị wee tie epele mm-hmm. anyị mege one program a na-akpọ eh, garri feeding the children nke anyị mere na eh, five states nọ n'ana Igbo ebe gịnị anyị na-eje n'ụlọ akwụkwọ ee nke public schools anyị ma na public schools ihe ọ dị ka ya kịta a hapụziri ya ndị na-enwerọ ka ọ ha ka ọ ha ha anyị jee anyị na-ahụ ụmụaka a dị otu a anyị sị that every child deserve at least ọwụgodi one honest decent meal a day anyị wee wepụta onwe anyị wee na-atụkọ ego anyị wee na-asị na anyị ga na-azụ ụmụ anyị ezigbo nri anyị wee na-eme that feed the children campaign wee na-enye ụmụaka na this ee n'ụlọ akwụkwọ dị otu a nri anyị tinyekwara the picture onye ọbụla ahụ ọ dị egwu nke a bụ ofu anyị emeela ee ihe a ọ wụ nụ nke ee, e, e, e, ịzụ ụmụaka ụmụaka anyị were on scholarship ụmụaka nne na nna ha na-ama nzụnwu mana anyị hụrụ na ha nwere ezigbote ụbụrụ ọgụgụ isi ee ehe, anyị wee tinye ha n'akwụkwọ ha wee na-agụta ee, m- anyị sị nne na nna ha ngwa wepụzie na aka ka anyị mewe na ya o nwere mgbe anyị jere n'ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ ụmụaka wee hụ na e nwere cases ụmụaka anyị just na-anwụ for nothing ihe na-erughị ego ole nne na nna ha enweghị ike iwetanwu ya nwatakịrị anọrọ n'ụlọ ọgwụ na-anwụ anyị ejekwa n'ụlọ ọgwụ children hospital n'ala Igbo ee wee jee state by state wee jee mara ego ole ka e needịrị iji zụ- wepụta nwatakịrị a n'ọnọdụ a wee kwụọrọ ha ụgwọ ụlọ ọgwụ kwụọrọ ha ụgwọ ka e ji wee nete ha anya nke a na-akpọ treatment e wee netesịa ha anya the whole thing nọ na website anyị bụ www.igbowomen.org i jee ebe ahụ ị ga-ahụ ihe niile anyị na-eme em community ọbụla anyị bịara ha na-amakwa na anyị bịara state ọbụla anyị ga ha na-amakwa na anyị bịa Ah, nke anyị abụrọ ndị mmadụ sị na o nwere ihe a na-akpọ kịta audio audio money audio project Mm. anyị abịa ebe anyị dị community based anyị nọ anyị dị present na-eme ya ọ bụrọ ihe a na just ọ dị mgbe anyị gara ụm- mgbe anyị gara ụlọ ọgwụ wee netesị ụmụaka wee kwụọrọ ha ụgwọ ụgwọ ụlọ ọgwụ o nwekwa nke anyị na Luxus pa- em, partner ọ bịa kọchara anyị sị anyị na anyị hụkwa anyị hụ ihe na-eme n'ụlọ ọgwụ na o nwedịrị nwatakịrị si n'elu daa from a story building ka two story building wee daa nne ya eduru ya duru ya n'ụlọ ọgwụ mana o jiha ego e ji akwụ deposit so a just dowe nwatakịrị n'elu bed anyị hụchara ihe niile anyị wee gbara ọsọ jee kwụọrụ nwatakịrị a ụgwọ e ji needie ibido treatment kwụpụrụ ya ụgwọ everything nezikwuo anya hmm. n'akụkụ hụzikwuo ụmụaka ndị ọzọ nne ha kpụ bịa n'ụlọ ọgwụ nọkwa otu o si wee nọdụ wee kwụkwọọrụ ha niile ụlọ ọgwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ha bido treatment so ihe anyị na-eme ebe ụmụaka nọ karịrị anyị na-emekwa ebe ndị youth ndị ndị na-etolite etolite nọ maka anyị ọrụ aka enwere ihe dị ka ọrụ aka ọrụ aka empowerment ọ nya nwa bụ highest maka na ebe satifiketi gị na-aganwụhọ ga-eji nwayọọ wee chapụta ihe ọrụ ahụ ọrụ ya iji aka Mhm, wee zuo mhm. ya wee na-eriju afọ na-enye onwe gị ịma- ịma- ọ ma-abụ ị na-achọzi onye ga na-enye gị ka ị na-esogharị ya Mm, otu a ka anyị si kpok- kpokọọ ụmụ ụmụ ụmụ ntorobịa na seven state e- a- anambra abia enugu eh, imo ebonyi delta na rivers kpọkọrọ ha ncha tinyesikwa ha na training schools ha wee na-amụ ọrụ aka wee na-emepụta ihe ihe ha ga-eji wee nye onwe ha na ezinụlọ ha nri so mgbe anyị jekwara jee hụ ndị mothers widows na-enwerọ ka ọ dị ha ihe anyị ji wee jebe because na ụmụaka ha na-azụ ga-eri nri ụmụaka ha na-azụ na-enedo ha anya ka ha nye ha kedu ka nwatakịrị ga-esi rijuo afọ ọ bụrụ na nne ya enwerọ ihe ọ na-eme mm-hmm. kedu ka nwatakịrị mm-hmm. ga-esi wee gaa akwụkwọ ọ bụrụ na nne ya enwerọ ihe ọ na-arụ kedu ka mm-hmm. nwatakịrị ga-esi dị healthy ma ọ bụrụ na nne ya ị mago so anyị abịakwa pickia about 100 eh, widows or so nyekwara ha aka mbọsị eri ka anyị gakwara n'ahịa ụmụ nwanyị a ụmụ nwanyị ibe anyị dịka ndị na-azụ ahịa table ahịa tray ahịa na i newe anya onye a ga-azụgide ihe a jiri ya weta gịnị mana na i nye ya more o mepee more ụmụaka nọ n'ụlọ wee rijuo afọ anyị ewee pụọkwa wee mee increase their businesses ha wee dịkwa happy and anyị na-esochikwa their details wee hụkwa that na e, onye a i wepụtara from tray dowe ya na table na ọ na ha achọsikwa shop ebe ọ na ịmagụrụ ya e, ụmụ nwaanyị igbo wi biko ada igbo ngọ gị nwa bụkwa ofu onye n'ime anyị a na-enekwa anya na foto anyị na-ahụkwa gị maka na i so na one of those people na-ekweghị i kweghị aba ị naghị ekwe aba n'ime otu o nwehọ nke ị na-ekwe etinye isi mana ị hụ ha na ọgbakọ a hụ na ihe anyị na-eme bụ ọrụ Chukwu i kwesị na ị ga-eso banye achọrọ m ikene buru ụkpa ekene karịrị akarị wee bunye ụmụ nwaanyị igbo women movement worldwide ebe ọbụla ị pụta fụ nwaanyị ọbụla sị gị na ya bụ onye igbo women movement worldwide kwanyere ya ugwu napụ ya aka gbara ya egbe na ụmụ nwaanyị a dị egwu ụmụ nwaanyị a bụ ụmụ nwaanyị na-alụ ọlụ chukwu ụmụ nwaanyị a bụ ihe a na-akpọ extraordinary women ụmụ nwa o nwere onye na-enye anyị penny n'afọ except some ndị ndị eh, ndị patron anyị matron obiọma anyị kwa na ndị obiọma nọsị na ya anụkata asị anyị ngwa tinyenụ nke a n'ọrụ tinyenụ nke a n'ọrụ ụmụ nwaanyị a bụ ihe pụtara onye pụta ọ sị gị every month na ya na-atụnye ego ole dị otu a ee na biko kedu ihe ndị mkpa ha anaghị asị ha o nwekwara ụmụaka agụụ na-egbu ha sị onye isi kedu ihe anyị ga-eme onye nke a atụtụ onye nke a atụtụ onye nke a atụtụ before ị na-ama ihe na-eme waa ndị be anyị adịba happy ụmụaka adịba ọfụma so o nwere ihe m ga-eme n'elu ụwa a without iwepụ ọnụ ekene wee sị chineke m o ya na ụmụ nwaanyị a gọziere m ọfụma maka ihe anyị Ise. na-ahụ wụ ọgbakọ ụmụ nwaanyị na-eme onye a- ọ- emepe Ịmakwa ndị a anyị bụ. na-eme a na-eme party eme party onye nke a eyie uniform jee eme party onye nke a atụ ego nye ya eme party onye nke nwa isi ha ka ihe a ga-emere ndị ihe na asị gị kedu ihe ha ga-erite n'ime ya mana anyị adịrọ many anyị dị few maka it's only few that are chosen many dị called mana ọ few ka e chuzuru these few women na-eme ihe millions na-emenwuhọ so ebe ọbụla ị hụrụ nwaanyị ọbụla bụ enyi eji eje mba igbo women movement worldwide biko napụrụnụ m ya aka na ọ kwesịrị ya ụmụ nwaanyị Hey. na-arụ ọrụ ka ọ daalụ dịrị ha Adaigbo niile daalụ daalụ daalụ hei ndị be anyị tata a dị anyị mma dị anyị ụtọ dị anyị egwu Adaigbo daalụ anyị ekene daalụ nwaanyị ọma Ndị be anyị, anyị maara nke ọma na ọtụtụ ọrụ dị n'ịzụ ụmụaka, marakwa na ọ dịghị mfe. Ya mere na ọ dị mkpa na anyị ga-ewere nnukwu ndidi n'ọrụ chere anyị n'ịzụ ụmụaka. ka anyị wee nwee ike zụpụta ụmụaka ga-abara ala Igbo uru ọ kwanụ ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị tata anyị na-ekene nwanne anyị nwaanyị bụ Dame Chinwe Okoroigwe Ada Igbo gburugburu bụ onye nke anyị na ya kpakọrịtara ụka n'isiokwu nke taa anyị na-atụkwa anya na mgbe ọzọ anyị ga-akpọkwa ya nneọma na ị ga-abịakwa zaa anyị oku daalụ nwaanyị ọma igbo ndị ọma gere anyị ntị ekene dịrị unu aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị bụ ada igbo ngozi chukwuka bụ ọnụchi